Sé Alan Titley as Corcaigh a bheidh sa comhrá liom ar an gclár seo anocht. Múinteoir agus scríbhneoir é bail ó Dhia air, tá sé chomh maith a rá go bhfuil naoi nó deich de leabhartha agus drámaí scríofta aige, agus freisin bíonn sé ag scríobh píosa i nGaeilge chuile sheachtain don Irish Times. Anall as an mBreatain, a deir sé, a tháinig a shloinne. Titley an chéad lá riamh. Céad míle fáilte romhat, a Alan. Go raibh fáilte romhat. Cé a thug anall, meas tú, an chéad lá riamh? Cé chomh fada siar agus tá tú in ann a dhul le do shinsir a raibh Titley orthu ag teacht anall? Bhuel, níor mhaith liom dul siar rófhada, ní bhíonn a fhios agat cé atá istigh i do theaghlach féin ach mo sheanathair, sin athair m'athar, Ba chócaire é, mairnéalach dob ea é, fear báid agus é ag taisteal an domhain le cabhlach tráchtála éigin agus stop sé i gCorcaigh uair éigin i dtús na haoise seo caite agus casadh mo sheanamháthair air, bean as cathair, cathair Chorcaí ní foláir, agus phós sé í agus shocraíodar síos agus is dóigh liom gur oscail sé bialann bheag, saghas chipper nó b'fhéidir gur réamhtheachtaí de chipper mar is dócha gur tháinig fish and chip shops tar éis ina dhiaidh san agus saghas bialann bheag ar aon tslí do lucht na sráide taobh thiar den Savoy i lár chathair Chorcaí agus is ann a bhí sé. Anois, ní raibh an-aithne agam air, is cuimhin liom é ceart go leor ach. Is cuimhin leat é. Is cuimhin liom é ach fuair sé bás déarfainn nuair a bhíos-sa ocht naoi mbliana d'aois ach is cuimhin liom go raibh tattoos, ar fud a dhá chois agus ar fud na láimh agus tá's agat do bhí, mar a bhíonn ag mairnéalaigh, tá's agat ancairí Sea. agus agus saigheada agus rudaí den tsórt sin Sea. agus nathracha nimhe agus mar sin, agus ar éigean go bhfuil aon chuimhne eile agam air, taobh amuigh de sin. Tá mé a rá nach bhfaca mé mórán tattoos ar ar ar chosa, bhuel, b'fhéidir nach mbíodh mé ag breathnú orthu, cosa fear riamh! Chonaic mé ar chosa na mban é ceart go leor. Do bhí a leithéid aige an uair sin, is cuimhin liom go raibh sé ina shuí sa chathaoir bhog sa bhaile, an t-aon chathaoir bhog a bhí againn, b'fhéidir, agus bhí an treabhsar beagáinín ard aige agus chonacsa na tattoos agus is ait mar a fhanann rudaí mar sin i do chuimhne seachas aon rud eile.
Agus dhá bhrí sin go raibh aithne agat air agus go raibh tú seacht nó ocht de bhlianta, an mbítheá istigh san chipper a bhí aige, raibh tú ag ithe chips agus rudaí? Ní raibh cead agamsa dul isteach, sea, bhuel, tá's agat, Abair, bhíos istigh ann ina dhiaidh san tar éis dó san bás a fháil, mar do mhair an siopa go ceann b'fhéidir deich mbliana ina dhiaidh sin, agus nuair a bhíos im dhéagóir, bhí an áit go dtugtaí Pop's Place air, agus is B'in é an t-ainm a bhí air? B'in é an t-ainm a bhí air. Sea. So théimístne isteach ansan ceart go leor ó am go chéile, ach ansan go hobann, dhún sé agus níl 's agam cad a tharla dó ina dhiaidh Sea. sin, agus ar ndóigh tháinig,

sinne ar shlí amháin nó shlí eile. Is cuimhin liom nuair a chuas chun cónaithe i mBleá Cliath ar dtúis bhí Titley's amháin ins an leabhar teileafóin agus ní raibh aon ghaol acu linne. Ach chuas siar ar na daonáirimh mar is féidir teacht orthu anois, 1901, 1911, agus ní raibh éinne ann seochas mo mhuintir féin, b'in an t-aon dream amháin, agus is dóigh liom gur mar sin atá sé fé láthair. An bhfuil gaol agat leis an bhfear, an marcaíocht capall seo, a bhuach sé an Grand National fadó? Tá, mar a tharlaíonn sé, is col Col ceathrar nó col cúigear liom é. Bhuel, deirimse i gcónaí gurbh é an capall a bhuaigh an rás seachas seachas é féin, ach é tá gaol agam leis siúd. Jason Titley, an ea? Jason Titley dob ea é siúd. Is is garmhac le driotháir m'athar é. Muise, ab ea?
Yeah. Bhfuil aon aithne agat air? Níl aithne agam air, níor casadh riamh orm é. Nár chasadh? Mar eh bhí cónaí orthu súd sa tSionainn i Luimneach agus mar sin dó, mar is ann a chuaigh sé, cé go raibh an t-athair agus an chuid is mó den chloinn i gcathair Chorcaí ag an am. Bhí aithne agam orthu súd ceart go leor, ach ar chúis éigin, an ghéag a d'imigh go Luimneach, níor casadh orm í. Le cad so a rá gur chuireas, ní fear geall a chur ar chapall mé ar aon tslí, cá mé ag rá, seachas b'fhéidir an Grand National, agus tar éis dó siúd é a bhuachtaint, thosnaíos ag cur cúpla geall air siúd, ach is dóigh liom, Mar a dúirt duine éigin, bhí a rás rite um an dtaca seo agus ní bhfuaireas mórán airgid as. Agus ní raibh aon gheall thíos a'd an lá ar bhuach sé, an raibh. Ní raibh aon gheall thíos agam an lá ar bhuaigh sé, faraor géar. Ní raibh aon chuimhneamh a'd féin a dhul i do mharcach capall, an raibh. Ní raibh tada le déanamh a'd. Ní fear uafásach mór thú, bail air. Bheifeá go maith aige. Ó, go raibh míle maith agat. Bhuel, bhíos in ard ar chapall cúpla uair ach sin an aon saol mar, ar son pléisiúir, ach ní dóigh, ní shamhlóinn mé féin mar mar, mar níl oiread san suime agam in, in sna capaill in aon chor, seachas b'fhéidir iad a ithe, ach sin rud eile ar fad. Iad a ithe? Yeah, ó sea, is féidir capaill a ithe. Ó tá a fhios a'm gur féidir. Ar ith tú feoil capall ariamh? D'ith, uair nó dhó, agus b'fhéidir gur itheas neithe thar lear, ná bíodh a fhios agat cén saghas ainmhí a bhí ionta. Ó tá sé an-bhlasta, le fírinne.
Chaithfeadh go mbeadh sé an, an bhfuil sé mar deireann siad tough le n-ithe? Bhuel, ní, tá blas ana láidir air, ceart go leor, ach tá sé, tá sé go deas ann féin, mholfainn é, mholfainn é d'éinne, you know, tá, tá go leor. An bhfuil sé cosúil leis an mairteoil, steak nó rud eicínt mar sin? Tá, níos láidre ná sin, ach tá sé go deas, mholfainn go mór é. Anois atá. Anois.
Agus meas tú maraíonn siad capall in áiteachaí inniu le díol le haghaidh bialann agus. Is dóigh liom go maraíonn i dtíortha áirithe, deirtear go bhfuil sé níos fusa teacht orthu in áiteanna san Eoraip agus san Oirthear agus go háirithe tá's agat na tíortha go dtugann siad na stans orthu istigh ansan i lár na hÁise go mbíonn a leithéid sin ann. Is dócha go háirithe b'fhéidir seanachapaill go bhfuil a rás go bhfuil deireadh leo go deimhin is dócha. Chaithfeadh go mbeadh an seanchapall thar a bheith righin. Déarfainn go mbeadh ach bhfuil fhios a'd dá mbeadh ocras ort d'íosfá rud ar bith. Ó gan amhras, is ea. Ar ith tú coinín riamh?
D'itheas coinín chomh maith céanna, d'itheas coinín agus bhí tráth, bhíos sa tSín uair amháin agus mar a deir siad, má ghluaiseann sé tugtar le n-ithe duit é sa tSín, so ní fios cad a bhí á ithe agam nuair a bhí mé ansin. Ar ith tú éanlaith eile taobh amuigh de sicín mar déarfá, bhfuil fhios a'd eh, déarfainn gur ith, éanlaith, éanlaith na farraige, bhuel, yeah, tá a fhios a'd, d'itheas colúr is dóigh liom, sea, uair éigin agus, pheasant agus rud, yeah, yeah, d'itheas iad san chomh maith céanna, ní i gcónaí, ní bhíonn teacht, ní bhímse, ag cleachtadh na mbialanna ngalánta so an t-am go léir ar fad ar fad ach nuair a bheidís ann do bhainfinn triail as rud éigin, rudaí nua agus sin sin ag an dtír agus ar ndóigh ins an chianoirthear chomh maith, itear, cothaítear madaraí le haghaidh an bhia anois, cá bhfios a rá nár itheas madra go bhfios dom riamh? Ó, tá sé, ná lig Dia go n-íosfadh. Ach chuala tú go mbíonn siad dhá ndíol in áiteachaí? Ó bíonn, bíonn, in sa Thailand agus stuff. Agus cead acu, mar. Agus cead acu sin a dhéanamh, agus tá cuma ana chruálach ar sin, you know. Má tá éinne ag breathnú orainn anois, atá ag ithe, is fearr stopadh. Tá, tá chomh maith stopadh nó rachaimid siar an bóthar mícheart ar fad. Cén sórt fear óg a bhí in Alan Titley ina scorach beag ag éirí suas thíos i gCorcaigh? Bhuel, níl 'fhios a'm, bhí, bhíos ciúin go leor cheapas ag an am ach, ach ehm, chuas go dtí Scoil Chríost Rí agus Coláiste Chríost Rí, dhá scoil a bhí in aice láimhe agus ní raibh ach siúlóid deich neomat, fiche neomat ón dtig agus mar sin de agus Ar ndóigh, ag an am san, dheineas an Ardteistiméireacht sa bhliain naoh déag seasca is a cúig agus dá bhrí sin, níorbh 'fhios agamsa ag an am ach níorbh ach fíorbheagán daoine. Dhein an Ardteist ag an am, b'fhéidir 20, 25 fén gcéad den aoisghrúpa áirithe sin. Dá bhrí sin, agus ní raibh aon tógáil phribhléideach agam ná aon ní den tsórt san, ní hé go rabhamar bocht ach ní rabhamar saibhir go cinnte, ach ina choinne sin, abair, ní raibh ach dornán beag daoine ag déanamh na hArdteistiméireachta. Ach sa mhéid sin, abair, dheineas na gnáthrudaí a dhéanann leads óga agus ag imirt iomána agus ag imirt peile agus páirteach i ndíospóireachtaí, drámaí, na gnáthrudaí sin. Sea. Ach d'airigh mé ag rá thú uair eicínt a raibh tú ag tabhairt léacht in áit eicínt fadó Nach fear a raibh mórán maitheasa leat le do lámha? Gur sa gcloigeann, bhuel, níor dhúirt tú féin anois é gur sa gcloigeann a bhí chuile shórt go maith ach déarfainn mise go b'ea mar ní raibh aon bhlas le do lámh. Ní raibh tú in ann balla cloch a thógáil ná prios a dhéanamh ná tada. Ní raibh ná aon ní den tsórt agus is é trua an scéil é ná m'athair féin, fear ceirde do b'ea, bhí sé iontach maith le hadhmad agus d'fhéadfadh sé a lámh a chasadh le haon rud ar bith a dhéanamh agus do chaithinn m'óige ag cabhrú leis nó, B'fhéidir gur ag cur isteach air a bhínn, ach bhítí ag ceapadh go rabhas ag cabhrú leis. Ach ní fhéadfainn seilf a chur in airde ná titfeadh sé anuas, agus ní hé nár dheineas iarrachtaí, ach déarfainn go raibh trí nó ceithre chinn de lámha orm seachas dhá láimh agus ní fhéadfainn a dhéanamh, agus dá bhrí sin bhíos láidir go leor agus d'fhéadfainn obair gharbh a dhéanamh, d'fhéadfainn falla a leagadh, b'fhéidir ná féadfainn ceann a thógáil, ach sin an méid. Dá bhrí sin, deirimse i gcónaí, dá mba rud é gur saolaíodh mé céad bliain ó shin nó dhá chéad bliain ó shin, ní fheadar cad a dhéanfainnse, mar ní bheadh aon mhaitheas ionam le haon ní den tsórt. Bheadh orm dul. Mar bhí obair na lámh ag teastáil an uair sin. Bhí obair na lámh ag teastáil an uair sin. Sea. B'fhéidir go mbeadh orm dul san eaglais nó rud éigin agus. Sea. B'fhéidir ná beadh san oiriúnach ach an oiread.
Agus cén sórt fear ceirde a bhí in t'athair? Ar ndóigh, nuair a deireanns muid fear ceirde, bheadh neart ceirdeanna aige. Cé de na jabannaí ba mhó a bhí sé a dhéanamh? Bhuel, snasadóir adhmaid ab ea é. Chuirfeadh sé snas ar adhmad, ar throscáin agus mar sin de agus mar a deirim, bhí sé ag obair leis féin agus ansan tar éis, ar feadh roinnt bhlianta bhí beagán daoine ag obair dó, beirt nó triúr nó ceathrar agus ansan ar ndóin thosnaíodar san ag dul i léig arís nuair a tháinig troscáin níos saoire isteach ón Aontas Eorpach, nó ach go háirithe scéal, ón Chomhphobal Eorpach nuair a chuamar isteach chucu ach bhí sé ag obair leis féin amach go dtí you know cúpla bliain sara bhfuair sé bás mar b'in a dhéanadh sé agus déarfainn gur bhain sé taitneamh as an obair a bhí ar siúl aige. Bean tí ansin ab ea a bhí do mháthair? Bean tí a bhí do mháthair, bean go mbíodh. straois gháire ar a h-aghaidh i gcónaí, bean, bean bhreá agus muintir Uí Anluain agus ceann de leabhair a scríobh mé níos déanaí, thugas leabhar Nóra Ní Anluain ar an leabhar san in ómós don mháthair, I gcuimhne do mháthair. mar sin. B'áit bheag i gContae Chorcaí, b'fhéidir deich míle, dhá mhíle deag ón gcathair, in aice le Droichead an Mhionnáin, áit i gCuan Chorcaí le fírinne. Agus an raibh mórán gasúir le aire a thabhairt dhóibh, an raibh tuilleadh agaibh sa Ní raibh ach triúr againn, mé féin, mise an té is óige, bhí deartháir Dhá bhliain go leith níos sine Brian agus tá sé siúd thall i gCeanada le fada an lá agus bhí deirfiúr amháin agam, Irene, a fuair bás b'fhéidir ó, 1990 nó mar sin. Sea, sea. So, triúr againn a bhí ann. Anois, nuair a ghabhfas muid ar aghaidh go dtí an dara leath ar ball beidh tú ag inseacht dúinn faoin áit a ndeachaigh tú ag múineadh scoile i dtosach, chuaigh tú thar lear. Ach ar fear thú a imíonns as an tír seo go minic, mar shompla, dhul go Ceanada go dtí do dheartháir nó ar laethanta saoire in áiteacha eile, thú féin agus do. bhean agus do chlann féin, mar dhea. Téimid ar laethanta saoire, is dócha, níos minice anois ná mar a théimís, mar ar ndóigh, nuair a bhíonn clann gasúr agus cúigear, buíochas le Dia, a bhí againn, agus bhí sé deacair iad san a thógaint thar lear, ach théimís chun na Fraince anois is arís ar ghluaisteán. Sin a bhí mé ag iarraidh anois, cá dtéann tú, mar dhea, ar? An bhfuil tú in ann, an bhfuil tú in ann deich lá a chaitheamh ar an trá, breathnú amach ar an bhfarraige? No, ní fhéadfainn deich lá a chaitheamh ar an dtrá, dá mbeinn san áit, ba mhaith liom bheith ag taisteal, b'fhearr liom, agus ní, ní, Ní fhéadfainn fanúint socair, abair, d'fhéadfainn uair a chloig, dhá uair a chloig a thabhairt ar an dtrá agus leabhar agam. Bhí mé ag ceapadh. No, sin é, agus raghainn ag snámh agus mar sin de. Ach b'fhearr liom bheith, bhuel, déarfainn ag siúl, dá bhféadfainn é, nó ag tiomáint timpeall nó ag féachaint ar rudaí. Sea. Ní fhéadfainn fanacht socair ar an gcuma san. Ach tá, tá cuid mhór, mhór den domhan feicthe agam, is dócha. Ach féach, bhain sé le mo chuid oibre, cuid mhaith, agus go bhfaighfeá cuireadh léacht nó píosa cainte nó píosa léitheoireacht a dhéanamh thall sa tSeapáin nó sa tSín. Ní hé go ndeinimis an t-am ar fad,

tar éis na bhfuagraí seo. Suite trí mhíle amach ó chósta Thír Chonaill, tá Árainn Mhór ar an darna oileán is mó sa tír a bhfuil cónaí air. Cé gur talamh crocach is mó atá ann, tá cónaí ar an oileán dátheangach seo, leis na cianta. Tá níos mó ná 500 duine ina gcónaí ann. Seo cuid dá scéalta, inste thar cheithre ráithe na bliana. Bliain in Árainn Mhór.
Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus Alan Titley as Corcaigh ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. Labhair muid ar, bhuel, ar. óige ag éirí aníos, chuaigh tú ag an scoil, chuaigh tú ag coláiste, ansin bhí tú i do mhúinteoir scoile féin, bail ó Dhia ort, chuaigh tú i bhfad ó bhaile, anonn go dtí an Afraic. Chuaigh mé amach go dtí an Nigéir, go dtí Nigeria, an chéad phost riamh dá raibh agam, nuair a bhíos scór bliain d'aois go díreach, mar bhíos tar éis dhá bhliain a chaitheamh i gColáiste Phádraig agus ní raibh ach cúrsa dhá bhliana ag an am, agus cara liom, Diarmaid Mac Dáibhéid, a tháinig chugam agus dúirt sé liom lá nuair a bhíos amuigh, ag imirt peile nó iomána nó rud éigin, bheadh fonn ort dul chun Africa agus dúrt go mbeadh agus go leor rudaí dár tharla dhom, tharla sé go seansúíl ar an gcuma san agus mar a tharla chuaigh muid ann agus bhí cogadh ar siúl, chuaigh muid amach i lár an chogaidh agus bhí siad idir Biafra agus an Nigéir, an cogadh cathardha mar a thug daoine air ag an am sin agus chonaic mé go leor nuair a bhíos ann, chonaic mé daoine á marú, chonaic mé.

thuas san ghaineamhlach agus deirim le daoine go rabhas gar do Timbuktu, mar shampla. Ní rabhas ann ach bhíos gar go leor agus isteach ins na coillte, sna dufair, sna foraoiseacha, amach ar na hoileáin agus gach aon rud. Agus arís, ach b'é an t-oideachas ba mhó a fuaireas ann ná, bhínnse ag teagasc óna seacht ar maidin go dtí'n a haon a chlog, ní fhéadfá teagasc ina dhiaidh san mar bhí sé ró-the. Agus dá bhrí sin bhí an chuid eile den lá agam, ní raibh faic eile le déanamh ach bheith ag léamh. Agus bhínn ag léamh liom. go neamhchórasúil. Cén aois a bhí an dream a bhí tú a mhúineadh? Bhíodar, abair, de bhun an agus meánscoil is múinte-, bhí siad ag dul i múinteoireacht, ach bhí iarracht chuthaigh á dhéanamh ag an rialtas, cúrsaí litearthachta, cúrsaí oideachais a chur chun cinn, dá bhrí sin bhí córas meánscolaíochta acu ar córas oiliúna múinteoirí a bhí ann Ag an am gcéanna, dá bhrí sin, bhíodar idir dhá bhliain déag agus ocht mbliana déag, go b'fhéidir suas go dtí fiche bliain d'aois, cuid acu, agus b'in an chéad phost a bhí agam. An mb'in é an chéad uair i do shaol go bhfaca tú duine dubh? Do b'é, ar shlí, is dócha go, b'fhéidir go bhfaca mé, is cuimhin liom nuair a bhíos sa mheánscoil, ceart go leor, agus bhí, Bhí, cuirfidh sé seo iontas ar go leor daoine, bhí baint agam leis Léigiún Mhuire, mar a bhí ag go leor againn ar feadh tamaill, agus bhí sagart, mar a tharla sé, ón Nigéir, sagart deas lách do b'ea é agus ba dhuine dubh, ba dhuine gorm é siúd, mar a deirim, agus déarfainn gurbh é an t-aon duine amháin, ach bhí siad feicthe againn sna scannáin, ach nuair a ghabhann tú go dtí tír is nuair a chíonn tú an uile dhuine gur daoine gorma iad, agus ar ndóigh an tsamhail a bhí ag daoine anseo go rabhadar go léir mar a chéile, Níl siad go léir mar a chéile, d'aithneofá láithreach bonn baill, tá siad chomh héagsúil linne. Tá, sea.
Agus ní raibh mórán daoine ar bhealach ag gabháil anonn déarfaidh muid go Nigéir ag d'aois-sa, ag múineadh scoile, mar chuaigh tusa a raibh, nó Ní raibh, bhí beagán éigin. Seans a bhí ann go ndeachaigh tusa ann. Bhuel, seans a bhí ann agus bhí na misinéirí Éireannacha ann gan amhras, dá bhrí sin, ach formhór na ndaoine tuata, más maith leat, is dóigh liom formhór na nGael is sagairt ab ea iad, sagairt nó bráithre nó mná rialta. De bhrí sin bhí beagán daoine eile, ach níor casadh mórán Éireannach orm, casadh daoine as gach aon tír eile domh. Bhí scata mór Meiriceánach a bhí ag iarraidh éaló ó chogadh Vítneam, bhí Sasanaigh ann, bhí Rúisigh ann go deimhin a bhí ag cabhrú le harm na Nigéire agus gach saghas duine, Gearmánaigh. Dá bhrí sin fuaireas oideachas idirnáisiúnta.

Bhuel, ar shlí amháin, níl ann ach an t-aon Ghaeilge amháin, ach, ar ndóigh, dá mbeadh, cad é, meaisín ama agat agus dá raghfá siar dhá mhíle bliain nó míle go leith bliain agus Gaeilge a bheadh á labhairt ag daoine, abair, aimsir Pháraic agus tamall ina dhiaidh san, ní thuigfeá focal de, is dóigh, nó ar éigean go dtuigfeá mórán de. Ach nuair a deir daoine Nua-Ghaeilge, ceapann siad gurb í Gaeilge na haimsire fé láthair atá ann, ach ní hí sin é, gabhann an Nua-Ghaeilge siar go dtí an tríú haois déag, nó bhí, deirtear, áirítear é ó, abair, thart ar dhá mhíle, 1250 ar aghaidh, gur Nua-Ghaeilge é sin. Agus an tuiscint atá ann ná abair na foirmeacha gramadaí, an foclóir agus mar sin de, agus dá raghfá siar cúig nó sé chéad blianta, thuigfeá na daoine sin. An bhfuil meascán 'a'msa agus a'dsa anocht idir an tSeanGhaeilge agus an Nua-Ghaeilge agus an Ghaeilge Mhór agus an Ghaeilge Bheag agus a bhfuil acu ann? Bhuel, is dócha, arís, dá raghfá siar go dtí an tSeanGhaeilge agus dá gcuirfeá Nua-Ghaeilge ar na hainmfhocail, bheidís, a bheag nó a mhór cosúil leis na cinn atá againne fé láthair. An t-athrú mór, tharla sé, nílim chun labhairt ar chúrsaí gramadaí, ach cúrsaí, b'é an briathar a d'athraigh thar aon rud eile, ach ó thaobh, ó thaobh an bhunfhoclóra, sa Nua-Ghaeilge agus sa tSeana-Ghaeilge, tá sé an-chosúil lena chéile, so sa mhéid sin, is aon Ghaeilge amháin atá ann chomh maith céanna.
Níl rud ar bith, ar ndóigh, chomh gar go do chroí le do shloinne agus d'ainm, mar déarfá. An aontófá liom anois, dhá ndéarfainn leat anocht go, go millfeadh sé agus go dtruailleodh sé do shloinne dhá gcuirtí Gaeilge ort. Bhuel, ní fhéadfaí Gaeilge a chur air, abair, mar ní sloinne Gaelach í. Dá bhrí sin, abair, ní féidir bheith ag útamáil le hainmneacha ar an gcuma san, is í an ainm atá ar dhuine ná an ainm atá ar dhuine agus sin bun agus barr an scéil. Agus deineadh iarrachtaí sa mheánscoil, mar a tharlaíonn sé i gcónaí, go leor des na hainmneacha Sasanacha, na hainmneacha as tír isteach, ba ainmneacha Gaelacha iad gan amhras agus gur cuireadh Béarla, cuir i gcás, abair, thabharfá fé ndeara anso, abair, ainm as an gceantar so, Mac an Iomaire, agus i lár na tíre bhí daoine ag tabhairt Montgomery air sin, chun cuma ana-Fhrancach nó ana-Shasanach a chur air, ach Mac an Iomaire a bhí ann. Ach níor mhar sin dúinn, is cuireadh dhá ainm le chéile mar sin, ach in ár gcás-na is ní ainm dílis Gaeilge a bhí ann. Agus ní bheadh sé ceart ach an oiread. Ní bheadh sé ceart, ní bheadh sé ceart. Agus níl sé ceart ach an oiread, níl fhios a'am, níl mé a' rá, tá eolas maith a'dsa ar seo, bail ó Dhia ort anois, ollamh mar thú, An bhfuil sé ceart a bheith ag cur Gaeilge ar fhocla, an bhfuil fhios a'd, Béarla? Nach féidir an Ghaeilge a chur orthu? Agus nach mbeadh fhios ag duine ná ag deoraí sa deireadh beirthe ná beo céard iad féin, an dtuigeann tú? Bhuel, tá go leor, is dóigh liom gur cheart iarracht a dhéanamh Gaeilge a chur ar go leor, an dtuigeann tú? Ach braitheann sé conas mar a thógtar na neithe seo isteach sa teanga. Agus tá go leor des na logainmneacha, mar shampla, tá siad, tá siad ann le cuimhne na gcat agus dá bhrí sin mar nuair a bhí na Gaeil ag taisteal ar fud an domhain, Thugadar na hainmneacha Gaeilge, Gaelacha so ar na háiteannaí éagsúla, is tá cuid acu ar nós gan amhras, Talamh an Éisc ar Newfoundland, a raibh sé ann roimis Newfoundland fhéin, is dóigh liom go raibh sé sin ann, Nua-Eabhrac, is dóigh liom gur bhain sé sin ann le fada fada an lá, agus. Meas tú an gciallaíonn anois Talamh an Éisc mórán ó thaobh Newfoundland? No, is dhá bhunús éagsúla a bhí ann, dá bhrí sin, nuair a bhí na Sasanaigh, is dóigh liom gur John Cabot, a fuair é ar son na Sasanach agus ní déarfainn go bhfuil an oiread san samhlaíocht ag baint leis mar fuaireadar é agus dá bhrí sin New Found Land a bhí air. Ach na Gaeil a bhíodh ag dul ann ón ochtú haois, tús an ochtú haois déag, bhídís ag dul ó Phort Láirge agus ó Chill Chainnigh agus ó Loch Garman, an taobh sin tíre agus talamh an éisc mar is éisc a bhíodh ann. Agus seafóid eile nach ea a bheith ag cur an síneadh fada ar ainm Béarla, mar a déarfá. Bhfuil 'fhios a'd, ag iarraidh bheith, á chur air, an dtuigeann tú? Yeah. Bhuel, is dóigh gurb é rud a dhéantar ná go samhlaítear, abair, conas mar a déarfaí na focail seo dá mba rud é gur tháinig siad chugainn i nGaeilge, nó cainteoir dúchais Gaeilge ná beadh oiread san de Bhéarla aige, conas mar a déarfaí é sin? So, baineann go leor de sin le cúrsaí litrithe agus mar sin de. Agus níl ann ach san. Ach sé an rud is tábhachtaí ná cad a, abair, an rud a bhfuil aithne ag daoine air, an rud a bhfuil eolas ag daoine air agus cad é go deireann daoine, cad é an rud is nádúrtha. Ar deireadh, an rud is ceart a dhéanamh. Airím daoine ag caint ar sacar, mar a déarfá. Manchester, tabhairt siad Manchain air. Níl mórán céille leis. Agus ansin, tá Newcastle ann, agus níor airigh mé éinne fós ag tabhairt An Caisleán Nua air. Bhuel, yeah, tá bunús éigin le Manchain, is dóigh liom, ceart go leor, ag gabháil siar, ach ní féidir, is rud buile é. Ach, abair, rud eile ar fad in Albain, mar na hainmneacha, Dún Éideann, Glaschú, is ainmneacha Gaelacha iad san ar fad. Bhí Londain ann ar feadh i bhfad agus tá daoine áirithe a deir go raibh bunús Ceilteach leis sin. Ach ansan tá cinn ar nós Bristol go raibh Briostó air, b'in mar a deirtí é. Braitheann sé ar cé a bhí ag cur na n-ainmneacha orthu so an chéad uair gur theangmhaigh siad leo. Tá sé ráite, duine eicínt agus a dhá chois ar an mbord aige lá báistí in áit eicínt. Sin é, sin é go díreach é. Ní leigheasfaidh mé féin ná thú féin anocht an scéal. Ní leigheasfaimid, níl aon réiteach ar mhórán rudaí. Leigheasfaidh muid cúpla rud eile. Scríbhneoir den scoth thú, bail ó Dhia ort, ó do chuid leabhra agus bíonn do phíosa san Irish Times chuile sheachtain. Ara, moladh nó cáineadh a bhíonns tú nuair a bhíonns tú ag scríobh san Irish Times? Bhuel, ag déanamh spraoi agus spórt chomh fada agus is féidir liom a dhéanamh, ach bhfuil fhios agat sé an rud a deirtear liomsa, deireann. mo bhean chéile liom, Mary, deir sí liom, 'Bhuel, ní gá dhúinn éisteacht leat mar bhíonn tú ag píopaireacht agus ag pápaireacht leat i gcónaí ar an, ar an, ar an, ar an gcolún ansan agus ní gá dhúinn. Ach, bhuel, is pribhléid iontach é bheith in ann do chuid smaointe a chur síos ar, ar an gcuma san. Ach is dócha go bhfuil sé níos fusa bheith ag cáineadh mar bíonn gach éinne ag, tá sé níos fusa bheith ag cáineadh ná bheith ag moladh. Ach ar an gcaoi sin tá, tá, abair. Is mó an cáineadh a bhíonns sa bpáipéar. Is ea ach.
Tá 'fhios a'inn go bhfuil, abair, aigne atá agamsa atá dearfach go leor i leith an tsaoil agus go mbeinn ag iarraidh ceart a thabhairt do dhaoine oiread is féidir ach ina choinne sin maran féidir leat spraoi nó spórt éigin a bhaint as agus b'fhéidir greann éigin a chur isteach ann, b'fhéidir gur leigheas ann féin é sin. Ach is ag caint ar ghnáthchúrsaí an tsaoil agus ar. cúrsaí spóirt, cúrsaí, cúrsaí ealaíona, cúrsaí polaitíochta, cúrsaí reatha, pé rud a thagann isteach i mo cheann nuair a shuím síos chun a bheith ag scríobh, sin é a scríobhaim. Na cúrsaí Gaeilge seo, a cheapanns mise nach bhfuil aon chiall leofa, is ea a bheas ann an chéad lá eile, b'fhéidir. Bhuel, b'fhéidir gurb é sin a dhéanfainn anois, tá an t-ádh orthu go deo liom, yeah. Fuair tú gradam abhaile iontu ansin. tamall siar nuair a bhí gradaim an Oireachtais dhá mbronnadh ar na píosaí a rinne tú agus ceann acu sin faoi scéal na Gaeilge, ó labhair muid ar an nGaeilge. Sin é an rud a labhair mé.
Bhuel, sé rud atá ann ná clár, sraith de chláir teilifíse, dhá chlár le fírinne, a dhein ROSG, comhlacht Chiaráin Uí Chofaigh ansan thiar sa Spidéal agus chuireamar an clár so le chéile ar scéal na Gaeilge agus sé sin le rá, b'í an cheist a bhí ann ná, Tá an Ghaeilge seo againn, tá sí á múineadh sna scoileanna agus tá mórán daoine amuigh ansan nach dtuigeann beag ná mór rud ar bith mar gheall uirthi. Ní thuigeann siad gur Gaeilge ar fad a bhí á labhairt ar fud na tíre leis na mílte leis na mílte bliain. Agus neosfaidh mé rud amháin, nuair a bhíomar i gCluain Mhic Nóis, mar shampla, agus bhíomar ag déanamh scannánaíochta i gCluain Mhic Nóis, chuamar isteach ann go moch ar maidin agus bean an-deas a bhí laistiar den chuntar, so tá sibh tagtha anseo chun an clár a dhéanamh i mBéarla, labhair sí, clár fén nGaeilge agus ansan dúirt sí as Béarla, dúirt sí, Well, what had Clonmacnoise ever to do with Irish? Agus, abair, b'é an leibhéal sin, agus ní ag ceasacht ar an mnaoi atáim ná rud ar bith, ach sé sin, an t-aineolas so go bhfuil daoine a cheapann gur, saghas, plota nó gur, gur, gur, gur rud éigin a thit anuas ón spéir atá sa Ghaeilge, rud é a bhí againn i gcónaí agus, abair, an Ghaeilge atá againn anois, níl, níl inti ar shlí ach iarsma den rud a bhí againn. Ach sé rud a chuir. iontas agus dubhiontas orainn-ne ná, seo scéal nár hinsíodh riamh agus tá, fág TG4 as an áireamh, tá RTÉ ann le breis agus leathchéad bliain anois agus fós níor smaoinigh aon duine ar é seo a chur os comhair an phobail. Agus clár oideachais ab ea é le fírinne. Ní ionadh leis sin do ghradam a thabhairt abhaile leat, ach sula n-imeoidh mé agus sula ligimid leat, fear mór drámaí agus leabhra, bhfuil tú ag scríobh leabhra na laethanta seo freisin, ní leis an méid atá scríobhta cheana agat?

Idir an dá linn anois, coinnigí féin ag déanamh an rud céanna go ceann seachtaine, bígí ag caint agus ag comhrá agus thar rud ar bith eile, go dtuga Dia slán sibh ar fad.
Sé Micheál Ó Gliasáin as Cill Áirne i gContae Chiarraí a bheidh i mbun cainte le Máirtín an tseachtain seo chugainn ar Comhrá. Sé Anthony Tohill a bheidh faoi chaibidil anocht ar Laochra Gael